Okuọnụ Chineke tipụrụnụ ya haleluya biko kweere m onye nọ gị n'aka ndị na aka ibute aka sị ya na ị wụ onye a gọziri agọzi ị wụ ezigbo nwa Chineke kwere ya sị ya na ọ ma adịrị gị na mma Chineke ma na-agọzi gị na-aga n'ihu eji m mgbe ntakịrị anyị nwere iburu abụ abụ ekele bugara Jehova onye ọ masịrị na anyị na-ebido mmemme afọ abụọ anyị rịgoro n'okpokoro oche Eze Arọ na ndụ na azụ ike na ọdịnamma na udo na ọṅụ biko ịkụpụtụrụ Maazị a dị n'eluigwe aka ndị inyom ịhụtụrụ ya ayo anyị na-ekele Jehova maka na ọ masịrị Jehova na nza anyị bidoro na-akpọku ya ava sị ya bịa were ọnọdụ o kweghị ka iboro mee anyị ọkwa nnanne anyị resịra mgbe anyị bidoro njem a onye ụkọchukwu oke ụkọchukwu Reverend Uma Ukpai anyị sị ya na anyị bịa were alị Arọ nyefee n'aka Chineke ndị obodo sị ya na ya abịakwa na ọ bịa na o na-eti ya ihe chụọ ya ọkwa nnaa kwa ihe o kwuru mgbe ọhụ o ji ọnụ ya kwuoro anyị iji zi na mmadụ abụghị Chineke na Chineke bụ Chineke onye kere eluigwe na ụwa Reverend Uma Ukpai bịa n'ebe a ọkwa na field a gọziere anyị alị Arọ were okpokoro oche eze nyefee n'aka Chineke sị anyị na i were ụzọ Chineke na-aga n'ihu anyị kweta anyị fụrụ na aka chineke dị ire na ndụ ndị arụ ụmụ arụ ọgwa nnanne nza afọ abụọ gara aga anyị afụla aka mkpụrụ ihe chineke mere anyị ọ masịrị chineke na alị arụ nọ n'udo alị arụ nọ n'ọṅụ ive abasala na alị arụ mmepe abasala na alị arụ ọkụ abasala na alị arụ Chineke were oke nwa arụ bụ onye isi na-achịkasa alị Abia steeti bụ gọvanọ anyị Dr. Alex Chioma Otti Chineke were ya kwara ngwa ọrụ pụrụ iche na-arụrụ anyị ụzọ ọ rụọla anyị ụzọ okobo na-arụrụ anyị nke ọhafịa na-arụrụ anyị nke ime arụ na-arụrụ anyị mpakara ụzọ niile dị iche iche na arụ ịkụtụ Jehova aka ntụtụ ihe ọma dị iche iche a na-abasara anyị bụ ụmụ arụ anyị za na ugbu a gụwa ihe Chineke mere anyị chi ma ejigide anyị anyị ama agụgba ya kama ihe anyị kworo zukọta wụ iji kwuoro Chineke na nkwa ọhụ anyị kwere ya mgbe Reverend Uma Ukpai nọ n'ibe a sị ya na anyị ma eji ụzọ Chineke na-achị arụ na kwa ava anyị ma ezukọta aga iji kwukwara Chineke na nkwa ọhụ anyị kwere ya na anyị nọkwa na nkwa ọhụ anyị nọgidere na nkwa ọhụ n'ike agwụghị anyị na ọ Chineke na-achịkasara anyị alị arụ ọ Chineke nọ n'okpokoro oche eze arụ ọ Chineke ka anyị ji na-aga na ihe anyị na-eme Chineke na-egboro anyị mkpa Chineke na-alụrụ anyị ọgụ Chineke na-emere anyị ihe ọma dị iche iche anyị na-ekele Chineke na ndụ ndị nne na ndụ ndị nna na ndụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndụ ụmụrịma nọ na alị arụ na ndụ ndị arụ ụlọ na ndụ ndị arụ ụzọ na ndụ ụmụ arụ ndị nọ na alị bekee na ndụ ụmụ arụ ibe ọbụla wo nọ biko kụpụtụrụ chineke aka chineke na-emere anyị ihe dị ebube ị ga-aga afụ na chineke werela gọvanọ anyị na-arụziri anyị general hospital ndị mmadụ si na ibe ọhụ dịkwa ihe eji eme ọdọ ịga ugbu a ga-afụ na ọ dị ihe eji eme a na-akụtụkwa ya nụ Chineke aka ọ dịghị ogo nọ n'alị arụ ihe ọhụrụ abaịsabeghị anyị ma na ọ bụghị ike mmadụ na-agọza mmasị Chineke ka Chineke ji mee ka ọ na-adịrị anyị mma n'afọ a ka anyị zukọtara ịbịa kelee Chineke ebe ọ pụrụ iche ọ ka Chineke gaa n'ihu na-emetụziri anyị na-agọziri anyị alị arụ na-emeziri anyị alị arụ na-echekwa alị arụ o kweghị ka anyị gbaa hara hara hara o kweghị ka anyị gbaa ọsọ agha o kweghị ka ihe ọjọọ dị iche iche a na-anụ na mba ndị ọdọ ka ọ basa n'alị arụ ịbasa n'alị arụ azị edo ori ịbasa n'alị arụ ihi ụra ga-ehinuchi anya hizie ya ehizi kwoo ya ekwo maka chineke na-echekasị alị arụ biko ịkụtụrụ m chineke a aka anyị na-ekele chineke na mgbe anyị gbasara ọ dịla arụ adaala daa adaala azị anaghị anụkwa afa arụ ọ dịghị nke a na-eme na mba naijiria e kwuo arụ kama na afọ abụọ gara aga ịnya abụla